Dia daoibh a chairde, inniu beimid ag breathnú ar conas graf a tharraingt agus léirmhíniú san eolaíocht. So, aidhmeanna don léacht seo, Chun modh a thaispeáint chun graif a tharraingt mar shlí chun sonraí a chur in iúl, cabhrú libh leis an ngaol idir cruth an ghraif agus chun na sonraí a léirmhíniú, agus graif a úsáid mar fhoinse sonraí. Úsáidtear graif chun sonraí a léirmhíniú go tapa. Is féidir graif a úsáid chun sonraí a léiriú. Nuair a fheiceann tú an graf, is féidir leat gaol idir na sonraí a thabhairt faoi dheara go tapa. Is é an líon graf an graf is úsáidí san eolaíocht. Foghlaimeoidh tú sa rang matamaitic go bhfuil saghsanna eile graf ann chomh maith. So seo tábla sonraí de na líon uachtar reoite a dhíoladh thar thréimhse sé mhí, so ó Bealtaine go Deireadh Fómhair, seo iad na uachtar reoite a raibh díoladh, agus sin ceart go leor ach ní féidir leat gach rud a thuigeann go tapa, ach tá an graf anseo, so thaispeánann an graf líon na n-uachtar reoite a dhíoladh thar an thréimhse sé mhí, agus tá sé níos éasca go bhfuil a thuigint go bhfuil níos mó uachtar reoite a dhíoladh i rith an samhradh ná aon am eile don bliain. So, cé gur féidir linn na sonraí a fheiceáil sa tábla, tá sé níos éasca léirmhíniú a fháil ón ngraf ná ón tábla. Thugtar an x-ais ar an líon cothromach ag bun an ghraif, is féidir sonraí a léiriú anseo le huimhir nó le hainm. Agus is féidir na sonraí a léamh ón líne ceartingearach ar thaobh an ghraif, so thugtar an y-ais ar an líne sin. So, conas gur féidir linn graf shimplí a tharraingt? So, moltar peann luaidh a úsáid chun graf a tharraingt mar go mbíonn sé i bhfad níos éasca ansin botún a cheartú. So, caithfear úsáid a bhaint as graf páipéar chun graif a tharraingt. Tharraing an x-ais agus an y-ais, ag fhágáil spás ar an clé agus an bun chun lipéid a chur ar an dhá ais. Ansin, cuir lipéid ar na háiseanna. Cuirtear an athróg ar an bhfuil muid ag díriú ar an Y-ais, so sin teocht ag sa gcás seo, agus cuirtear an athróg a bhfuil smacht againn ar an X-ais, so sin na mí. So caithfear scála ceart cruinn a chur ar aiseanna an graif. Caithfear roinnt pleanála a dhéanamh sula dtarraing tú an graf. So, breathnaigh ar an tábla seo, so sin na sonraí ar fad agus tá muid ag cur na sonraí ón tábla sin isteach sa graf so is féidir linn gach rud a léamh go tapaidh. So, caithfear na míonna a spásáil amach óna chéile ar shlí cothrom. Cuirfimid mí amháin ag tús gach bosca le líne beag. Cuir an teocht ar an Y-ais agus tharraing uimhreacha líne i gcomhair na huimhreacha. Is é 10.5 an teocht is airde. so is féidir linn an uimhir seo a shlánú suas go haon dhéag agus tabhair bosca amháin go gach céim Celsius. So líon isteach na sonraí ar an graf agus cuir ponc beag ag gach pointe ceart, agus ansin ceangail na poncanna le líne nó le cuar. so, graf níos casta a tharraingt. So, tharraingtear aiseanna an graif. Tá smacht ar an teocht againn agus tá muid ag breathnú ar an oiread preab ar an liathróid. Scálú. So is é seasca a cúig Celsius an teocht is airde, so chuir mé cúig degré Celsius i ngach bosca ar an x-ais agus tá bosca amháin don gach trí ceintiméadar. So cuir isteach na sonraí ón tábla, ceanglaítear na pointí na sonraí agus tarraing muid líne díreach chomh cóngarach do na pointí ar fad, so tugtar an líne is fearr oiriúint air. So, léirmhíniú graif. Sa graf seo, is féidir linn an gaol idir an meánteocht agus an mí. Is i mí Deireadh Fómhair bhí an meánteocht 10.5 Celsius agus thit sé gach mhí go dtí an Eanáir. Is léir go raibh an teocht níos íseal sa míonna sin an geimhreadh ná an fómhar. ag baint úsáid as an ghraf mar fhoinse sonraí so is féidir linn ceisteanna a freagairt just ag breathnú ar an ghraf. So cad é an dáta a raibh na cásanna is airde nó is mó ar an ghraf seo so seo an ceathrú lá is fiche de mí Aibreán so sin anseo. So, cén dáta a raibh na cásanna thar 250 in aon lá amháin? So, bímid just ag breathnú ar an uimhir seo agus ag dul agus tá sé anseo, so, téann muid síos agus tá fhios againn ansin go raibh sé ann I mí Márta agus cé mhéad lá idir an chéad am thar 250 agus 500 cásanna in aon lá amháin, so just bímid ag breathnú idir an uimhir seo agus anseo. so sin idir an Márta go dtí mí Aibreán so thuas anseo so déanaimid síos agus tá fhios againn mar sin bhfuil sin an tréimhse idir na dhá pointí sonraí ansin. So, torthaí foghlamta. So ag deireadh an léacht seo is féidir leat graf a tharraingt leis sonraí a thugtha, léirmhíniú a tharraingt ar an gaol idir athróga an ghraif, agus úsáid a bhaint as ghraf mar fhoinse sonraí. Go míle maith agaibh a chairde.